ndikulandileni abale okondedwa ku lingaliro la usiku wa lero usiku wa pa 12 may 2024 okondedwa mu usiku wa lero tikumaliza kuphunzira mawu a mulungu pa mutu onena kuti zilipo zina m'moyowu zooneka zabwino koma ndi zopweteketsa samalani ndipo phunziro la lero ndi phunziro namba 10 lomaliza pa topic imeneyi limene likuchokera pa luka chapter number 15 kuyambira ndime ya namba 11 mpaka ndime ya namba 24 mawu a mulungu mchichewa cha lero akuti yesu anapitiriza kunena kuti panali munthu amene anali ndi ana amuna awiri wamng'onoyo anati kwa abambo wake abambo patseni gawo langa la chuma chanu ndipo iye anawagawira awiriwo chuma chawo pasanapite nthawi wamng'onoyo anasonkhanitsa chuma chake chonse napita ku dziko lakutali ndipo kumeneko anakayamba kumwaza chuma chake m'njira zachitayiko iye atawononga zonse kunagwa njala yowopsa m'dziko lonselo ndipo anayamba kusauka iye anapita kwa mzika ina ya dzikolo nakakhala naye ndi kumagwira ntchito amene anamutumiza kumunda kukadyetsa nkhumba iye analakalaka atakhutitsa mimba yake ndi makoko amene nkhumbazo zinkadya koma panalibe wina amene anampatsa kanthu Maganizo ake atabwereramo, iye anati, Ndi antchito angati a bambo wanga amene ali ndi chakudya chimene amadya n'kutsalako, ndipo ine ndili pano kufa ndi njala? Ine ndinyamuka ndi kubwerera kwa abambo wanga ndipo ndikati kwa iwo, Abambo, ine ndachimwira kumwamba ndi kwa inu. Ndine wosayeneranso kutchedwa mwana wanu.

ameni mwa mawu a mulungu amene tawerengawa titsogozedwa ndi kulingalira konena kuti mtima wadyera matama ndi phuma umampangitsa munthu kuti aziganiza ngati kuti moyo wa dziko lapansi umayenda monga mmene iyeyo akuganizira kapena akufunira abale kamoyo kadyera kwambiri kofuna kuti zabwino zonse zikhale zanga kamoyo kamatama kofuna kukhala patsogolo nthawi zonse kamoyo kaphuma kosadekha kamakupatsa iweyo malingaliro omanena kuti dziko lapansi ndondomeko zake zimayenda monga mmene mutu wakowo umaganizira kapena mmene mtima wako umafunira yeti si choncho alipo anthu ambiri amene akamakhala nkumadya mapulani amaganiza ngati kuti zimene iwo akuganizazo dziko lonse limvera iwo nkana mulungu kumwamba ayendetsa zinthu mdzikomu malingana ndi mmene mutu wawo ukuganizira yeti sizimatero that's why akayamba kuzitsatira zimene zija mosafufuza sokwina mosakumana nchoonadi akakumana ndi tsoka amayamba kulira naamati dziko landida ayi sizidali choncho vuto ndi inuyo munatsogoza kamoyo kadyera munatsogoza moyo wa matama munatsogoza moyo wa phuma simudafufuze chenicheni cha mmene moyo umakhalira cha mmene dzikoli limayendera cha mmene zinthu zokhala pansi pano zimachitika simudamvetsetse ndondomeko za mulungu zakayendetsedwe ka moyo wa mdziko lapansi simunamvetsa ndi ambiri okondedwa amene moyo wawo walero ukutsutsana kotheratu ndi chiyembekezo chimene adali nacho padzana mwina mkunena amaganiza ngati zidawachitikira mwatsoka chabe kapena zidawachitikira kamba ka nkhanza za anthu ena kapena zidachitikira chifukwa chonena kuti adalodzedwa ayi ine ndili ndi mawu osiyana ndi zimenezo zina zimatha kuchitika kamba kakuti inuyo muli ndinu munthu wadyera kwambiri simukhutitsidwa ndi zimene muli nazo ndinu munthu wamatama kwambiri zedi mumadzika pa mulingo umene simudafike mudakapalamula zosafuna kuzipalamula si nthawi yake mudaziyamba that's why lero lino mukumana ndi zimenezi inuyo ndinu munthu waphuma kwambiri sizidapse mwaphula kale that's why zayamba kukupatsani nzeru chifukwa si nyengo yake ayi zachitika izi kamba kaphuma nyumba samanga mmalere popanda foundation simatheka inu mmafuna muchite zimenezi ati kufuna kukhala woyamba ndi izi mtsinje wati mkanena lero ndiye athera musimenezi ambiri anthu amene akubadandaula pano inde tivomere ali muzopwetekadi koma zina muzu wake udabwera chifukwa cha dyera muzu wake ndi phuma muzu wake ndi matama ndi matama iwowo ndi vuto adalakwitsa anthu akamafotokoza izizi za mmene moyo wawo ukuyendera amadumphadumpha mu zimene zizi koma sizingatheke kusinthika pa moyo wanu ngati simuthana ndi phuma limene muli naloli ngati simuthana ndi matama amene muli nawo ngati simuthana ndi moyo wadyera umene muli nawo ngati simuthana ndi zimenezizi mavuto amene mulimo lero adzakhala nabwerabwerabe chifukwa simumamva mudzakumana nazonso ndipo mudzazibwerezanso zimenezi tamundimvetsa kaya moyo wa dziko lapansi siungayendere malingaliro anuwo ayi munafuna mudzichepetsa ndi kuvomereza moyo umayenda bwanji ndondomeko za mulungu nzotani nanga chofunika kuti muchite inuyo nchiyani zimenezi munafuna muzigwire nayendamo mudzapewa zowawa zambiri moyo usamakunamizeni ayi tawuzindikirani mchilungamo chonse kuti mupewe mavuto ochuluka okondedwa munthu amene ali ndi moyo wadyera moyo wamatama ndi moyo waphuma maso ake amada mwakuti sakhala ndi nthawi yolingalira kawiri asanapange zinthu phuma limapangitsa kuti maso ako ade mapiri a chimwemwe chabodza amatchingira tsogolo lonse sumakhalanso ndi kanthawi kakuti ulingalire kawiri kuti ndikuchitazi koma ndi- kuti ndikuchita zoyenerera umaleka munthu kuganizira bongo umayamba kuganizira pakamwa umayamba kuganizira zochita za- wachita kale nde umangopanga seal kumangopanga guarantee zimenezo umangochonga right zimene wachita kale zosalingalira ma consequences ake amene ukhoza kukumana nawo kutsogolo ena ambiri lero lino a- amene mukundimva pano muzambiri zimene mwakhala mukuchita simudalingalire kawiri moti pano mmati nkadadziwa ine izi sinkadachita nkadadziwa apa sinkadafika nkadadziwa awa anthu sinkadayenda nawo limodzi nkadadziwa nkadadziwa nkadalingalira bwino nkadapewa izi koma phuma la nthawi imeneyo mudalibe nthawi yoganiza kawiri and mwatsoka nkuti phuma likachuluka umadzitenga wekha wanzeru kuti umveko so za anzako asikutheka umakhala munthu wamwano kwambiri munthu wamwe angafinye munthu mwano makani nde Chauta amati dzuwa linyenga mdima usaka phunthwani mulira mpamene tidzakulangizeni moti enanutu pano simudalingalire kangapo za chimene muli lero muli kukulukutika zoonadi koma mpata mudali nawo kuti mukadafufuza bwino bwino chitedze ichi simukadalowamo mmatope awa simukadalowamo mukadafufuza bwino bwino ndikutenga step by step mminga izi mwalowamozi simukadalowamo ayi mmasautso awawa simukadafikamo ayi koma phuma losalingalira kangapo ndizo okondedwa mwatsamwa nazo mmoyo ndikukambachi ndi choona tandimvetsani abale okondedwa tsoka lagona pakuti moyo oterewu umamutengera munthu mavuto ambiri zedi mpamene pagona tsoka moyo wa phuma moyo wa matama moyo wa dyera umamtengera munthu mavuto ambiri sumamtengera munthu chimwemwe komano ukakhala moyo wa phumawo moyo wa dyerawo moyo wa matamawo chimene umayembekeza mkatikati mwa mtima nchakuti ukumana ndi zokoma zambiri unanala usangalala zikuyendera zikhala zabwino koma ayi ndithu izi nzimizimu zoyipa zimene zimakukokera ku masautso ochuluka palibe munthu okondedwa amene zikumuyendera kwambiri kamba kakuti ngwadyera kulibe onse adyera amakakumana zowawa pena onse aphuma amakumana zowawa pena onse amatama amakumana zopweteka pena moyo wotere umakakumenyetsa khoma ndithu pha nkuchita manyazi nkuchita manyazi ndimati ndikulangizeni abale okondedwa tizidekha anthufe si zonse zonyezimira zomwe zili golide ayi si zonse zobiriwira zomwe zili msipu ayiso kaufitinsotu amatha kukhala obiriwira langizo langa lotsindika nali tsatani choonadi ndi zokhazo zothandiza mudzapewa masautso ambiri m'moyo uno zina zimafunika kuzionetsetsa zimafunika kuzimvetsetsa that's why mutu umene takhala tikulondola unena kuti zilipo zina m'moyowu zooneka zabwino koma ndi zopweteketsa samalani zimalira kudekha zimalira kumvetsetsa zimalira kupeza assurance ya mawu a mulungu ambuye amati chiyani chifukwa chimene mulungu anena ndi chokhacho chimene chidzatitengera ife kuzabwino zina zimaoneka ngati zokoma mdyerekeziyo amapentapenta zinthu zake zioneka zabwino zedi yet kuseli kwake wabisako mavuto adzaoneni adzaoneni adzaoneni adzaoneni amene pozitsata umapweteka tsoka lake umakazindikira wagwa kale m'mbuna imene ilibe reverse gear samalani mawu amene tawerenga chitsanzo chokoma cha mwana olowerera amene iye pochoka pa khomo la makolo ake adachoka atapempha chuma iye amati mmene ndachokamo ndidzakhala munthu onjoya the rest of my life for the rest of my life ndidzakhala ndikudya bwino ndidzakhala zikundiyendera ndidzakhala ndikuyenda mmoyo wabwino kwambiri zedi ndipo kuti zifike pachimake ndichoke pakati pa makolo angapa ndipo adachoka nkupita ku dziko lina limene kumeneko malemba akuti adakamwaza chuma chonse ndi moyo wachitayiko ndi moyo wa matama ndi moyo wa dyera adayiwala kuti samu ina iliyonse yochotsa ansala yomaliza imakhala ziro zidamthera ndalama mwana wabwera nayamba kuvutika nayamba kugwira maganyu nayamba kuzunzika mpaka namuka kuweta nkhumba nkumalakalaka kudya nawo zakudya za nkhumba mwachisomo mutu wake udagwiranso nadzipatsa funso ndikusaukiranji ine pano yeti kwathu antchito abambo wanga amadya siba zimayendera bwanji ndipite matama ndichotse phuma ndichotse dyera nditaye ndikadzichepetse ndikamvetsetse ndikapepese ndikakhale pansi pakutsogozedwa ndi tate wanga ndikawauza sindiyeneranso kutchedwa mwana wanu ndakuwonongerani zambiri koma bola ndidzikhala pamaso panu ndisamalika ndipo adapanga chiganizo chimenechi nanyamukadi kholo lake patali lidamuona mwana wanga uja wakhaula wathula walapa ndimulandire sadzachitanso zopusa adakhala nachitanso wazindikira kuyipa kwa dyera wazindikira kuyipa kwa matama wazindikira kuyipa kwa phuma kubwerako bwerako ndiye kuti wasintha malingaliro adamulandira ndi chimwemwe mwana adapepesa kholo likuti unatayika koma zikomo wabwereranso nakondwa naye limodzi ndi ochepa okondedwa amene chisomo chakutembenuka mtima chimafikira ndi ochepa okondedwa amene amatha kulingaliranso sindikuchita bwino ndibwerere ndikayambe kuchita zimene ndidafunika kuti ndidzichita ndipo ndi odala amafika potero mmawu amenewa tiphunziramo zinthu zingapo choyambirira mtima wolakalaka zapatali ndi chidule kukusokoneza abusa muti chiyani kodi sikufunika munthu ukhale ndi ambition sikufunika munthu ukhale ndi vision sindikutero munthu wanzeru afunika akhale ndi ambition munthu wanzeru afunika akhale ndi vision koma ndikukamba nkhani ya phuma dyera ndi matama munthu okhala ndi zimenezi ndi chidule kwambiri kusokonekera mwana uyu chimene chinampanga drive kuti afike popempha chuma kwa abambo wake sikuti kudali kukamba zake kuti poti wakula ayi mkatikati mwakemo munali dyera sizondikwanira zoti ndili pansi pa ulamuliro wa makolo anga ayi ndikufuna zinthu zoti ndzidzilamulira ndekha zongopatsidwa mkatikati mwakemo munali matama nanenso ndifuna mpange zanga inenso anthu akambeko za ine anthu amankamba za madala chifukwa chani inenso i want to be independent mkatikati mwakemo munali phuma lalikulu kwambiri zedi sadafike pogwi ndipo wote ndi chidule kwambiri anthu timati tinene ukafika pa mlingo wokhala ndi zimenezi umakhala munthu wamwano umakhala munthu wosamva za wena umakhala munthu wodziyenereza umadzimva ngati kuganiza kwako ndi duli buleti mashini zakuti wena akhoza kukulangizako amene adadutsamo kale mze sumamva kwambiri tili nawo ambiri pano ndi amwano kwambiri samalangizika amaganiza ngati kuti iwowo ndi mr know it all amadziwa kena kalikonse i tell you now zikukokera ku mavuto ambiri zimene munthu anafunika kuti aphunzire munthu anafunika kuti azindikire sudzakhala wophunzitsa usanakhale kophunzira kupanda kudziwa zinthu mmene zichitikira nchidule kuonongeka tili ndi ambiri akamoyonso ngati kameneka amene amati inenso nkhoza kukhala ngati ka mulungu pandekha inenso nkhoza kukhala ngati kakholo pandekha alipo ambiri adathothoka mwachangu mmakomo a makolo wawo nakakhala independent adadzikhalitsa makolo mwachangu adabereka ali makanda asadakhwime mkomwe lero zikuwalemera zikuwavuta ndikukamba pano ali ndi uchembere ungapo mpakhomo la makolo awo adabwerako adyetsedwabe ndi amakolo awo akusamalidwabe ndi makolo awo kaphuma kaje kadangowabatiza ndi masautso awa mmati mtani tsono nanga soja mmakula mtima birobiro mudabwererakonso apa kukodwa ndi chidule ndi chidule kwambiri ndi chidule kwambiri kusautsika kuonongeka ndi kamoyo kaphuma mnyamata uyu akuti ah ine patse mkono chopemphera sichakuti aphunzire kusamala kwa chuma ayi chopemphera ndi manyado chopemphera nchakuti nanenso ndziwike chopemphera nkuti inenso ndikhale moyo wanga andi mmene amachita izizi m'maso mwake amangoona zokoma zokha zokha zokoma zokhazokha zakuti kunja kuno kulinso mavuto samaganizako zakuti akhoza kukumana ndi matsoka samaganizako amangoona zabwino zokhazokha abale zilipo zina zimene zimaoneka ngati zabwino koma ndi zopweteketsa nzeru ya satana imabwera ngati yokoma koma ndi yoononga kholo silidalimbane naye lidangotenga nkumpatsa atampatsidwa chumacho akupanga step number 2 kuti ndidziwononga ndidzigwiritsa ntchito chumachi monga mmene ndikufunira pamaso pano sigwira ndichoka nazo mmene amachoka adachoka ngati katakwe mmene amachoka adachoka ngati shasha mmene amachoka adachoka ngati katswiri mmene amachoka adachoka ngati munthu wanzeru ine ndiganiza adaliponso wena amamusilira mwana uyu ngwanzeru wapempheratu chuma kwa makolo ake e munthu amafa mwina iye atere wakana izi kukhala ngati zomveka ndithu angeza nzeru ndithu koma chimene chinali mkati mwa mtima mudali chibwana mudali chisembwere mudali masewera mudali kuononga mudali ndale za satana adachoka ngati katakwe baibulo likuti adafika ku dziko lakutali tandimvetsani chokaonetsera kuti mkati mwa mwanayu mudali zopanda pake nkuti malemba akuti adakamwaza chumacho ndi moyo wachitayiko sikuti adakagwiritsa ntchito bwino chumacho ayi adakati kuti adakagwiritsa ntchito bwino chumacho bwezi baibulo lidafotokoza kuti mwanayu anali wanzeru adakapanga investment yopambana koma aa mmutu mwake za investment mudalibe mmutu mwake zochita bwino muda- mmutu mwake mudali zisangalalo mudali kamoyo kabwino amaganiza zidzapitirira izi mpaka nakale kuyiwala ndi kachimwemwe ka nthawi yochepa ndi kunjoya kwa masiku ochepa tamaseconds ndimati ndikambe ukakhala kuti uli nkenakake okudyera ndi ofuna kukuonongera sasowaso and i think satana ndi amene adabyala mbewu imeneyi mwa iyeyu ndiponso satana yemweyonso adakasaka vanthu oti akamthandize kuononga chumacho kuti mwanayo akamkankhire ndithu kumavuto ndi kumasautso paja pulani ya mdierekezi nyakuti iye amati amaba amapha ndipo amaononga basi ndimvetsana abale okondedwa alipo ena pano amene m'manja mwawo muli didalitso m'manja mwawo mulidi chisomo ambuye adawakomera mtima koma ali kuseweretsa chisomocho ndi moyo wachitayiko ali kuseweretsa chumacho ndi moyo wachitayiko ali kumwaza zopambana zimene ambuye waikiza mdzanja lawo mdyerekezi watumiza dzianthu dzimene dzikungowakama kwambiri dzikungowaonongera kenaka kuti amazipeza movutikira koma zikungomwazika kwambiri zedi pakuchita izizi akuganiza ngati akunjoya simukudziwa mdyerekezi akukukankhirani ku phompho la masautso ochuluka okondedwa ikalimba mkandiro pena sibwata musauka nazo ande onsewa akuzunguliraniwa adzakuthawani pamenepo mudzazindikira muli m'masautso ndimvetsana abale okondedwa kalikonse kasamu yachotsa ansa yomaliza ziro baibulo likuti zidamuthera Mm, wayamba kuona moyo umene sadauone ali kwa abambo wake sadauona ali mzinjoyi koma mdyerekezi amadziwa ndikupatsa matama awa ndikupatsa dyera ili ndikupatsa phuma ili kuti likakutengere ku masautso awo amene munthu uyu samaona iyeyo amangoonamo zinjoyi amangoonamo kutchuka amangoonamo kulemekezedwa wosadziwa kuseli kwa zonsezi kuli moyo wopweteka umene sadauone now this time around wayamba kuuona moyo umene sadauone sadauganize ndalama zatha ku dziko lachilendo kumene kwagwaso njala adye bwanji munthu tsopano adayamba plan b maganyu mmene amachoka kwawo zakuti aku- akupitako akakhala lova azikagwira ganyu sadazione akadaziona mwina nkutheka sakadapita mpaka na nzika ina idakamtumiza kumakaweta nkhumba mmene amachoka kwawo sadadziwe kuti kamoyo kamene akutsatiraka kakamtengera pokakusa nkhumba kakamtengera pokasirira kumadya zimene nkhumba zimadya zotsara za nkhumba sadazione zimene ndimati ndikambe aina mulipo pano amene moyo umene mukuchita panopa simukudziwa simukudziwa ukakutengerani kumazunzo ukutsitsani malevo ukutengerani kokakusa nkhumba ulemerero onse ukutha uwu mukazunzika zimene mdyerekezi wakutsingirani zakuti simukutha kuziona akukupangani push kuti mukafikire pena pomvetsa chisoni kwambiri pomvetsa chisoni pomvetsa chisoni tili ndi ena athu pano amene ali kusautsika okondedwa sadayenera kukhala pamenepa adafika apa kamba kachibwana kungoti mdziko lapansi ukakhala pabwino poyipa pamakukodola adavomera kukodola kwa poyipa lero lino zakuti adali munthu wooneka bwino ndi mbiri chabe zakuti adali munthu wamtendere ndi mbiri chabe zakuti adali ndi zokoma kale ndi mbiri chabe zakuti kale adali kopata ndi mbiri chabe adatsatira zopanda pake lero lino ali kuvutika chimene adadzala padzana lero ali kukolola ndimati ndingokambana nawe mbale wanga kutuluka mnyengo imeneyi zimakhala chisomo cha mulungu alipo ambiri amene alinso mnyengo imeneyi adangodziwuza kuti a ndi momwemo dziko ndikachitenso manyazi kukayambiranso ana a basi ndidzingokhala chonchi oterewa ndiye kuti amati tsono ayamba kukhala moyo wa matemberero baibulo likamba za mnyamatayo kuti nzeru zake zitabwereramo that means mdyerekezi adambera nzeru mwachisomo mwachisomo mutu wake udadosaso nzeru zidamfikira adayamba kuganiza zimene adakanika kuzichita pachiyambi at this time mwachisomo mwachisomo mwa- itamthibula njala itamlalikira njala adafika poganiza adati antchito a bambo wanga amadya zitsalako ine kuno ndine wantchito koma wozunzika ndilibe option ina yopezera mtendere koma yobwerera ndipo ndi pamenepa kutereko ndikhazikikepo amene mudalowa kale m'mavuto kamba ka moyo wadyera kamba ka moyo wamatama kamba ka moyo waphuma option imene ambuye adakupatsani ndi yakuti mukhoza kubwerera ndikupepesa pamaso pake ndikuyambiranso mudzichepetse matama chotsani phuma chotsani dyera chotsani dzichepetseni kwa iye amene adakulengani kuti mukhoza kuyambiranso malo okondedwa mwanayo akuti ayi sindikatsanzikanso kwa abwana ine ndikunyamuka basi ndikubwerera kwathu nsaukilanji ine pano and chondigwira mtima chakuti adaganiza ndipo adazichitadi alipo anthu ambiri okondedwa akamva uthenga ngati uyu amafika podzigula pachifuwa nanena kuti ine ndinafuna ntayamba izi kufuna kokha sikukwanira koma kuti zimene mwafunazo muzichitedi muzichitedi mpamene kusinthika kukhoza kuoneka adanyamuka kubwerera ndiye imvani chikondi cha kholo patali adamuona mwanayo mwana uja akubwera mo watha amene uja kholo pamene linkampatsa chuma sidalimbane naye lidadziwa adzabwerako ndiganiza amangompempherera chisomo chokhala ndi moyo chifukwa wobwerera wa moyo ndi amene amakhala ndi kuthekera kwa kusintha koma wakufa sizingatheke ndipo nditi ndikambe chimene chingaku pamene muli ndi moyo mpamene mukhoza kubwerera kwa mbuye mpamene mukhoza kukonzanso cholakwika pamene muli ndi mukupumapa mukumva uthenga uwu mpamene mukhoza kukoza cholakwikacho nayamba kukhala ndi moyo wa mphamvunso mpamene mulipo chidamsamalira mwanayi nkuti adakakonza cholakwa kwa kholo lake ali ndi moyo adakati wafera komweku sakadakonza chichi ndimati ndikambe pamene muli ndi moyo opam pamene mukhoza kulapa tchimo pamene muli ndi moyo opam pamene mukhoza kutaya phuma matama ndi dyera muli naloli pamene muli ndi moyopa mpamene chatsopano mkati mwanu chikhoza kubadwanso mwa ambuye yesu mukhoza kupepesa ndi kukonza maubale ndi iwo amene mudaonongera maubale m'banja mwanu mdera lanu mukhoza kukonza chifukwa muli ndi moyo pamene mukumva uthenga uwu ndi mwayi waukulu kukhala ndi moyo kuti cholakwika china chake chikhoza kukonzedwa mukhoza kukapepesa china chabwino nkubadwanso pamene muli ndi moyo mwana uyu poti adali ndi moyo adapepesa adanyamuka kukapepesa mfundo imene adapita na masolombo yake yamphamvu kwambiri akuti ababa ndidachimwa pamaso panu komanso pamaso pa mulungu ndikudziwa kamba ka zimene ndachita ineyo chuma chimene ndakumwazirani mudachipeza movutika sindinafunikanso ndikhale ndi privilege yokhala mwana wanu ayi what if ndikhale mmodzi wa ntchito wanu Zindikomera chifukwa ndachitadi choipacho. Maweruzo a dziko lapansi abale okondedwa ndi Mulungu zosiyana. Ukalakwira wanthu ku dziko lapansi amakusungira mangawa ndipo akhoza kusiya tapula nakuzunza motheratu. Ukalakwa m'makampani amatha kukuchotsera grade, koma Mulungu sali choncho. bamboyi akuonetsera chikondi chimene mulungu ali nacho akuti ayi si choncho popeza kuti wabwera kubwererakunde kofunika the fact that you are back ndiwebe mwana wanga sindingakutayenso poti udakhala wochimwa ndipo ndikambira nonse amene makhala mmachimo zakhathika mwachita nyasi zambiri mwachita zoyipa zambiri zedi pamene mwalapa mukhalabe mwana wa mulungu mulungu akuti munthu wina aliyense amene ali mwa khristu ali olengedwa watsopano zinthu zonse zakale zimapita zimene zimatsala ndi zatsopano zochokera kwa mulungu akumulandira mwana ndipo akumulandira ndi chimwemwe akuuza antchito mvekeni malaya abwino mvekeni nsapato mvekeni mphete iphani mwana wa ng'ombe onenepa tidye tikondwere mwana wangayu anali wakufa tsopano ali ndi moyo malemba amanena pena kuti kumakhala chimwemwe kumwamba pamene munthu mmodzi chabe watembenuka mtima chokhumba cha mulungu nkuti munthu atembenuke mtima kufa kwa yesu pa mtanda sikuti adzaweruze dziko lapansi ayi koma kuti munthu amene wafika pozindikira napepesa kwa mulungu tate nalandiranso khristu yesu ngati mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wake amene kumakhala chimwemwe ndimati nkutheka mudaona ngati zina ndi zabwino koma zidakupangitsani kulowa m'mavuto adzaoneni kutulukamo m'mavuto amenewa nkupepesa kwa mulungu kulandira yesu khristu akhale mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wanu ngati mudalakwiranso ngakhale anthu ena pamene mwalapa kwa mulungu lapaninso kwa anthu apepeseni ena adzakulandirani koma ena sadzakulandirani koma bola inu mbali yanu mwakonza zikatero zikuthandizani pa moyo wanu mwana uyu adakaupezanso ufulu umene adautaya yekha yekha komatu atadzichepetsa komatu atalapa tchimo komatu atayambanso ubale wabwino ndi mulungu sizingatheke kukapepesa mukuchita matama mukudzikweza mukudziyenereza sizingatheke muyenera mudzichepetse ndi kuzindikira sindidakhoza ndiyambirenso kwatsopano ambuye akuthandizeni kutenga chitsanzo chimenechi kuti moyo wanunso ukhoza kutuluka mchipiringu cha mavuto amene mudadzilowetsamo kamba ka phuma kamba ka dyera kamba ka matama nukabwereranso nukhala ubale wabwino ndi mulungu natchedwanso ngati mwana wa mulungu mutalapa tchimo lanu ambuye akuthandizeni kusungitsa ndi kuchita mawu amenewa m'moyo mwanu